Tata ka m na-enye Chukwu ekene n'ụzọ pụlụ iche maka ife melụ arọ iri galụ aga mbọsị Chineke rọlụ mụ bụ nwa odibo ya na-etosighị etosi ka m gbaalụ ya odibo site n'ịlụlụ ya ọlụ na n'ịlụlụ ụmụnne m ọlụ ana m ekene Chineke maka nya bụ ohere o nyelụ mụ ka m lụọlụ ya ọrụ n'elu ụwa anụnwa n'ọnọdụ nke onye ụkọchukwu anyị na-alụgasị Chineke ọrụ n'ụzọ dị iche iche ndị nne ndị nna ụmụ ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa ọkpụkpọ nke Chineke kpọgasịlị onye ọbụna dịkwazi n'ụdị n'ụdị m wee na-enye Chineke ekene n'ụbọchị taata maka nya bụ ọkpụkpọ na arụ ike nke o nyelụ m bido n'oge afọ wee lue kịta na nchekwaba niile nke o chekwabalụ m n'igbochapụlụ m ife dị iche iche na ngọzi niile nke o nyelụ m wee lue n'ụbọchị tata ana m enye Chineke ekene na aja Mass nke tata kwuazị anyị na-elota n'ụzọ pụlụ iche Nna anyị bụ Henry Anaenye Chigbo, onye nke nwụlụ arọ ise galụ aga, anyị ji Mass a emekwazị ncheta ya n'ụzọ pụlụ iche. Ezinụlọ anyị na-erunye nya bụ aja Mass iji wee yọọ Chineke ngọzi ya n'ebe ọ nọ. Ka site n'ekpere anyị na aja niile nke anyị na-achụ n'ụzọ dị iche iche, Ka Chineke kwee ka o solu na ndị ga-afụ ya iru na iru n'anaeze enuigwe. Ka mkpụlụ obi Henry Anaenye Chigbo na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Mass a kwuazị bụ inye Chineke ekene n'isi unu niile nọ ebe a maka na ọ bụ nkwado unu ka m ji wee bụlụ ife m bụ n'ụbọchị tata. Ọtụtụ n'ime unu nyeelụ m aka n'ụzọ dị iche iche. Ana m ekene ndị yọlụ ayịyọ aja Mass a n'isi m n'ụzọ pụlụ iche, ezinụnọ Kate Azi, ezinụnọ Okey Nwakile, ezinụnọ Okagu, Cosmas Modum na ezinụnọ ya, Evelyn Udora na ezinụnọ ya, Patrick Anumba na ezinụnọ ya, Mister and Misis Augustine Okonkwo na ezinụnọ ya, Gabriel Ibeazo na ezinụnọ ya, Alphonsus Igwe na ezinụnọ ya, na ndị niile gbakọtara ebe a taata iso wee kpelu m ekpele. Ana m ekpekwaziri unu ekpele sị na ọ ga-adịrị anyị niile mma n'aha Jizọs. Ndị Fada bịaranụ, ana m ekene unu. Oge anyị ga-agbasazi Mass.

ọbịbịa gị n'ime ụwa wetara anyị ihe n'ụzọ pụrụ iche wee mee ka ọchịchịrị gbafue kuziere anyị ịdị na-agbasa ozi ọma

mama nnukwu mama anyị niile a a na-akpọ ya fada o jesịa bata a kpọọ ya fada gbasa ya mara ụnụ ma onye mụ na ya nọ ife a mama anyị sị na chineke ga na-edebe gị ọ ga na-adịrị gị mma ọ ga na-echekwa gị na-edu gị na-agbaziri gị anyị na-ekene gị na onye ị kpọnyere anyị nwa gị nwoke, ọ bụrụkwa nwanne anyị, etu afụ i si enetebu anyị anya kemgbe, o sonyekwa na ndị afụ ị na-enete anya. Eziokwu na o si n'ezinụnọ gị, mana dịka anyị si mara gị, na etu i si were onye ọbụna n'ime anyị ka i si were ya. Maka bụ gbasalụ nwanne anyị nwoke Sele. Kedu onye ọ bụ? Ụnụ maara ya, mana ụnụ amasịrọ ya ọfụma. ọ bụrụ na m kọsịa maka ya e wee m kọọrọ ụnụ ife gbasalụ ịbụ ụkọchukwu kedu ife ọ pụtara kedu ife ọ lụrụ kedu ife a tụrụ n'aka a tụrụ anya n'aka ya dịka ụkọchukwu anyị agbakọzie okwu site n'ileba anya n'ụmụ obere ife ndị ọzọ ife ndị a anyị kwupụtasị kedu etu o si metụta onye ọbụna n'ime anyị na ndụ anyị dịka ndị otu kristi dịka ndị anambra steeti dịka ndị naijiria ọ dịka anyị aga dịka anyị aga mana ọ kwụrụsiri ike maka na o nwere ndị kwụ ya n'azụ o nwekwa special treatment e nyere ya ndị nọ na seminarị ama na ụnụ ụnụ nwere ike ịgba akaebe maka ya ebe ya si n'ọkwọ mama onye dị ka e mee ya etu a mba o. instead na sele e nyere ya special watch maka na asị na ọ bụ onye dị privileged so ọ bụrụ na a na-asụ afịfịa ekenye ndị ọzọ two one yard ekenye Cele two ka a mara na ife ọbụla ọ bụ eziokwu ọ na-eme na-eme ya ọfụma from nwata afụ obido na-eme ife niile ọfụma ife ọbụla enye ọrụ arụchasịa ya ọfụma

e wee fụ na ọ karịka ebe ahụ e wee ziga ya Ụkpọ ebe a ka ọ nọzi wee tie mmanwụ ọ bụrụ na o tiri igba na nke mbụ ụnụ amazizi oyi ti ọọ ekene ọ dị mma nke a bụrụ maka Cele n'ụzọ ọrụ ya azụ ụkọchukwu ma n'ụzọ ya azụ mmadụ ndị maara ya mụ na ya abụrọ ọgbọ mana ana m enegalị ya anya ka ọ na-etolite from CKC in those days to mgbe ọ gụchara akwụkwọ to senior seminary to mgbe e chiri ya fada until ọ bịakwutekwa m na Rome. Onye a ị kpọ ya ebe ndị nnukwu mmadụ nọ ọ nọ na ya o jee ebe afụ ị na-ajụ i chee na ọ fa na ya bụ ọgbọ i chee na ọ fa na ya bụ ofu ife ọ fit in without losing his respect maka ụfọdụ na-abụ e jee ebe ndị nnukwu mmadụ ọ bụrụ ife a na-akpọ subservience so he dines with the big with the mighty mana ọ kwa o si na ya o wee mee gịnị kụzielụ fa ozi ọma onye ọbụla na-ajụ nwatakịrị a kedu ụdị mmadụ ọ bụ ọ nọdụ ihe ọ nọ na-ekwu okwu mana mgbe o meghere ọnụ ya wee mara na ife ya so he fits into every group every cadre

na ọ bụrọ egwu akwa ụtaba n'aka agba, therefore it is not what you do by your own might and by your own power and therefore na anyị needịrị enyemaka Chineke onye anyị na-akọ n'ubi ya. Na ị ga-abụ onye ekpere dịka ụkọchukwu ka ị wee nwee ike jee n'aka Chineke nata ife afụ ọ ga-agwa ndị mmadụ, ife afụ ọ na-enye ndị mmadụ. Ekpere dị mkpa na ndụ anyị dịka ụkọchukwu, echezikwana ekpere gị. ọrụ dịrị mụ na unu n'ebe ndị ụkọchukwu anyị nọ ịdị na-akwado fa site na ekpere ya bụ number one ekpere number one ezigbo ndụmọdụ ife na-eme ya bụ na a ga na-enye fada ndụmọdụ fada bụ nwa mmadụ fada abụrọ abụrọ Chukwu ọ bụrọ angel fada na-emekwa mistake anyị ga-ejikwa ife material things anyị ga-ejikwa ego ma ife ndị ọzọ wee na-akwado ụkọchukwu anyị ndị ụkọchukwu anyị ọ na-abụ nna ahụba nnata m si Rome nata ndị mmadụ agbakọbara kedu ibu afịa i gota a na-ajụ m kedu ibu afịa Eh? ana m ana salary mana ọ bụrụ ife nwatakịrị bata na fada anata na-ajụ gị Ọ bụ i si obodo oyibo nata of course ndị be anyị mgbe kwue ideas anyị na-ekene Very Reverend Fada Mike Onwuemelie ka anyị tụgharịa obele uche n'ugwu ọbala Ịrịọsịa Chineke ji ike niile ka o nyere anyị aka n'ọrụ nwa o kenyere anyị niile n'ofu n'ofu ka anyị nwee ike ịdị na-arụ ya etu o si bụrụ mmasị ya maka ọdịmma nke Chineke na maka aṅụrị nke mmadụ ibe anyị Chineke nna daalụ

rịọbanụ ụmụnna ka aja mụ na ụnụ na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke nna ji ike niile ịnara nụ Amen. Welitenụ obi elu

sị ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m

anniversary nke nwanne anyị nwoke bụ Fada Salensi Chukwu na-eme 10 years o ji bụrụ chi ụkọchukwu ọ iji kwuo okwu ole ma ole iji wee sị ya nya jisie ike n'ọlụ nke ọ na-alụ mana before m mee nke a eji m afa ndị okwulite parish priest ndị ụka niile na mụ onwe m wee na-anabata nnukwu nna anyị. Ife e ji sị ka mụnwa nabata ya bụ na unu ma na ọ nyanwa chiri m Fada. Ọ bụrụ na ọ bụrọ ma Fada eh, Very Reverend Fada Mike Obi Onwuemelie mgbe ọ bụ onye isi anyị na Naịjirịa here ọ bụ n'oge afụ ka e chiri m ụkọchukwu ọ bụ na ọ sị sị echina m agaghị echi maka ọ nyanwa bụ onye isi

ndị ọkụ ọka parish ekene m unu ndị Uga ekene m unu Em, ndị gbara m ekene m unu Eh, we- a sị ka abịa kenee Ogidi niile ndị nne m ochie ekene m unu Em, ife mere bụ na

a na-eri eri aṅụ aṅụ ụka ka ị bịara chọpụ uche aka ibie so ọ bụrụ na nwoke nwa ejidere ụbọchị mebie naanị bụ ibe unu aka abụ eke na nkwụ Ee, daalụ. mana ka ọ dịba

M wee nọrọ ebe m nọ wee zaa, Lee m, adị m nkwadobe. Maka na o nwere onye na-eweli ọrụ nunwa n'ike aka ya dị ka akwụkwọ nsọ si gwa anyị. Belụsọ ma akpọrọ gị dị ka akpọrọ Erọn. Akpọrọ m, ọ bụrụ m kunie jebe. Ọ bụkwa ezi ikwu na-ejebe ikekwe ma merụtara na m na-eje side afụ. Ana m eje side ọzọ. Mana akpọrọ m m wee jebe ana m ekene Chineke onye kpọrọ m wee na-ayọkwa ya ya nyere m aka ka ya bụ ọrụ o kenye m ka nlụrụ elu ya nye etu ọ ga-adị ya mma dịkwa ndị nke Kristi mma na-ekene mmadụ niile gbakọbara ebe a tata ọkachasị ndị fada ndị fada ndị enyi m ndị si ebe dị iche iche wee bịa o juru m afọ nne etu unu si gbaa m okirikiri maka na m nee anya n'aka nri afụ m unu nee anya n'aka ekpe afụ m unu oge krismas anyị ma ka mmemme si ebuju ọtụtụ n'ime fa emesigolị wedding ma ife ndị ọzọ fa nwere wee gbalụ bịaba Ọtụtụ si ebe tere aka, ndị crossụchara mmiri, ndị fere agụ n'asaa na mmiri n'asaa. Mana dịka etu mụ na fa si dị, fa kwe na fa ga-abịa n'ụbọchị taata. M ma-akpọ unu afa n'ofu n'ofu. Ma ndị fada, a sị m na ọ ga-adịwara unu mma n'aha Jizọs. Mana m chọrọ ikene n'ụzọ pụrụ iche.

ọ sị m bịagodo mụ bịagodo ka m malụ ebe o bi ya mụ bịa ka ya gwa m etu esi aga ka ya gwa m etu esi azọnye ụkwụ bido eri oge afụ etu a ka o si atụnyere m alo etu a ka o si enyere m aka ọ nwekwara oge ọ ga-abụ ọ gbajuo dọrụ ejekwukwara m nna anyị ukwu gwa ya etu anyị si agụ

asị m na ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs onye sị na m ma adị onye afụ ga-adịkwa n'aha Jizọs onye sị na ọ ga-adịrị m mma na ọ ga-adịrị ya mma n'aha Jizọs fada imeka na akwụkwọ ike niile na-ekele gị wee na-ekene ndị ọzọ niile nọkwa n'ebe a Ndị Reverend Sisters, unu nee anya, fa bara ụba. Ndị nọ n'aka ekpe m ebe a, ndị Daughters of Divine Love, ndị mụ na fa biri n'Ụkpọ tupu m wee jebe ịgụ akwụkwọ, ọ bụ fanwa nọ ebe a. O juru m afọ rinne na fa si Ụkpọ wee gbaga ije obodo oyibo. Ndị Sista nụnwa kpọrọ m n'ụzọ pụrụ iche, mee m ụdị send-off m na-atụbarọ anya. Eri oge afụ mụ na fa na-akparịta, m wee zie fa na ndị sikwa ebe dị iche iche, ọtụtụ si Delta steeti wee bịaba ebe a. Ebe tegasịrị aka, ndị Daughter ndị Mother of Mercy

Asịkwa m unu na ife afụ unu ji chụrụ Chukwu aja, na ọ ya anara unu n'iyi n'aha Jisọs. Ngọzi nke Chukwu ga na-eso unu. Na-ekene ndị Ọkọfịa Nnewi, ndị m malitere ọrụ nụnwa eri e chiri m ụkọchukwu na be fa 1994 na nkwado unu na enyemaka unu. Ife niile unu meelụ m, ana m ekene unu, unu wee bịakwa ebe a taata. Ka Chineke gọzielu unu n'aha Jizọs. Ndị Nkwelle Ezunaka, ndị oyi be anyị, ndị mụ na fa nọlụ ofu mgba arọ. Ọnụnọ mụ na unu ọ bụ eziokwu na ọ pere mpe mana o nwere ife ịrịba ama. Ana m ekene unu rinne etu unu si wee bịa. Ndị na-abịarọ nụ, ekene m na-agakwuazịlụ fa. Daalụnụ. Unu emeka. Na-ekene ndị Igbariam. Igbariam ekene m unu. Igbariam ekene m unu. Ọkalakwu. Ọ Ọkalakwu kingdom. Ọ bụ egerege bi na mkpu. Ije mụ na ndị Igbariam arọ akọsị akọsị. Fa nọ ebe nụnwa n'ụzọ pụrụ iche. Mgbe a ga-ebido mmemme unu ga-afụkwa ife fa ga-eme maka na ọ bụ ebe ọbụla m na-eje fa na-eso m fa na-eso m ebe ọbụla m na-eje na-akwado m Igbariam ọ ga-adịkwara unu mma ana m ekene unu rinne na-asị na ife ọma unu merụ na Chineke ga-akwụghachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs Amen. na-ekenezi ndị Ụkpọ Ụkpọ ọ bụ n'ebe afụ Ka e lechara anya wee sị m ngwa mụ gabazịa na m anwago. Ndị Ụkpọ pụtara n'ụzọ pụrụ iche wee nye m ụdị nkwado nke m na-atụbarọ anya na mkpụrụ arọ ole ma ole mụ na fa nọrọ. M wee nọrọ n'ebe ahụ Aṅụlị m na-abụ 24 hours. Ọ nakọta dịka anyị tinyekwu 1 hour n'elu ya. Etu mụ na fa si wee dị, ọtụtụ n'ime fa nọ n'ebe a, mma akpọbara fa afa n'ofu n'ofu. Fa wee si ebe ra ka Ụkpọ wee galụ bịarụ. Parish priest fa du fa wee bịa, Fada Damian Umeokeke, Fada ana m ekenekwa gị, na-asị ka i burukwa ekele m sobe ndị Ụkpọ na ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Ana m ekene ndị nkụzi m niile nọ ebe a. ma ndị nọ ebe a ma ndị na-anọrọ ebe a maka na a sị na ọ bụ aka mere azụ mgba ana m ekene ndị nkụzi m ụfọdụ n'ime fa nọ ebe a dịka oge fada Asọanya na-ekwu okwu fada Asọanya bụ onye nkụzi m ee oge fada Mike Onwuemerie na-ekwu okwu ọ sịrị na ya dị sure na enyerọ m special preference na seminary

Achọrọ m ka m werụzie ọnọdụ pụrụ iche wee kenee ndị nne m ochie na ndị nna m ochie maka na a da arapụ isi aka agba ụrịọ maka na ọ fa sokwa n'isi a fụ wee kwaba okpu. Nne m ochie ọ nọkwa n'ebe a, amarọ m ma ọ nọ nso n'ebe ọ nọ. Ọ dị ka ọ nọrọ nso. Ọ nọkwa ebe a, ya bụ onye mụtara nne m, ọ nọkwa ebe a. Na-ekene Chineke na ogologo ndụ o nyere ya wee ruo kịta. Na-ekenekwazi onye nọchitere anya nna anyị ochie bụ Chief Ebubedike Tony Bosa. Ọ nọfụ n'ebe ni ya nọchitere anya nna m ochie. Ana m ekene Ogidi niile na-asị na ọ ga-adịrị unu mma n'aha Jizọs. Ndị anyị niile bi n'Ọnịcha, ndị anyị na fa bi na Wọlịwọ, na ndị ọzọ dị iche iche Biko ndị m na-akpọrọ ya ewutena unu maka na m ọ ka nkụ dịka onye ndị ewepụ ọ ka nkụ n'ụbọchị ada mana ife a ga-eme ka dị n'iru ka Chineke gozie anyị niile site na Kristi Dinwenụ anyị